bawo jamana nin kɔnɔ an bɛ don min na ko bi lamɔ a tiɲɛnen don fan bɛɛ lajɛlen faama kunda faantan kunda couche bɛɛ lajɛlen na lamɔ a tiɲɛnen don an bɛna kuma a kan diinɛ ye mun fɔ lamɔ la ka i den lamɔ fo ka taa se a ka balikuya ma diinɛ ye mun fɔ a la ani an ka taabolow fana ye mun fɔ a la

an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala barikada ka seli caya ala kira muhamadu kan alayhi salam a n'a ka sodenw a n'a ka sahabaw ani maa o maa y'i sen da taasira ɲuman kan fo ka se alikiyama jɔdon ma n'o tɛmɛna an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw an bɛ foli k'aw bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛmɛna abu i ka nin ɲininkali in nin ye ɲininkaliba ye ɲininkali in bi maliyan bɛɛ kan ka nin ɲininkali poser a yɛrɛ kun parce que an bɛ eh, wagati min na i ye min fɔ lamɔ a tununa de lamɔ banna bon an bɛ a fɔ tuma caman an bɛ taa so de jɔli daminɛ sanfɛ abu so o so bɛ yen n'a bɛ jɔ a jɔli bɛ daminɛ duguma mali tiɲɛna mali tiɲɛna mun y'a tiɲɛ lamɔ de fɔlɔ tiɲɛna o du de cira ni lamɔ tiɲɛna ni du ma jɔ o dudenw ni n ka duden ma jɔ ni n ka duden ma dilan n'olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔli la hali e ta min dilanna o b'o tiɲɛ n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ baarayɔrɔ la c'est la même chose o de bɛ continuer ka taga yɔrɔ bɛɛ an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ il faut que an ka segin de ka na an ka segin lamɔ ma dɔnnibaaw ko lamɔ fɔlɔ ye jumɛn ye e min ye cɛ ye n'i y'a décider tuma min ko n bɛ n ka du jɔ i bɛ muso ɲuman de ɲini muso ɲuman de ɲini e min ye muso ye n'i sera furu ye i b'a fɛ ka furu cɛw kɔmansera ka bɔ i nɔfɛ i kan ka sɔn ka furu jɔn de ma nin de ye lamɔ paɲa fɔlɔ ye e yɛrɛ fana min tɛmɛna nin waati ninnu kan ni e ye dutigi ye i denko denkɛ e yɛrɛ ko a ma ko n den n b'a fɛ i ka muso furu a dɛmɛ choix kɛyɔrɔ la i ye dutigi ye cɛ dɔ nana bɔ i denmuso nɔfɛ e min ye dutigi ye e cɛkɔrɔba ye e tɛmɛna ko caman kan expérience b'i la den dɛmɛ i denmuso dɛmɛ a ka choix kɛyɔrɔ la donc pour que ka denw yɛrɛ dilan a paya fɔlɔ ye cɛ ka muso ɲuman sɔrɔ muso ka cɛ ɲuman sɔrɔ nin de y'a paya fɔlɔ ye dɔnnibaaw ko a ko ni n ko ne ka du ɲuman jɔ ne ye cɛ ye a ko fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini n fɛ ne b'a fɛ ka n denw lamɔ de ka ɲa a ko ne yɛrɛ min bɛ ɲini ne fɛ o tɛ denw lamɔli ye koyi min bɛ ɲini ne fɛ o ye ka muso de ɲini min bɛ se ka ne denw lamɔ ne ne y'o sɔrɔ i ye duba o duba jɔlen ye abu i b'a sɔrɔ muso ɲuman dɔ de b'a kɔnɔ wa i ye du o du tiɲɛnen ye i b'a sɔrɔ muso jugu dɔ de b'a kɔnɔ an baw ka hakɛ to kuma tɛmɛsen don hali n'o dutigi ye nabi ɲuman ye nabilayi lutu a ka du ma ɲagami muso tun man ɲi o n'a ɲɔgɔnnaw don wa kuma to waati ka surun ni eh, i b'a fɛ famille ka jɔ ka ɲɛ mhm. fo cɛ ɲuman muso ɲuman muso ɲuman eh, ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko muso bɛ furu ka da critère naani kan mhm. a ka cɛɲa mhm. a danbe a ka nafolo a n'a ka diinɛ wa o kelen de fana don mɔgɔ kan k'i denmuso di cɛ min ma walima han i b'a fɛ i buramuso ka kɛ muso min ye i b'o dɛmɛ i bɛ cɛ in dɛmɛ i denkɛ dɛmɛ a ka choix la han i b'i denmuso fana dɛmɛ a ka choix la muso bɛ furu nin critère naani kan cɛ fana bɛ furu muso bɛ sɔn cɛ la nin critère naani de la i y'a faamuya wari b'a kun nafolo cɛ ka ɲi danbetigi don walima diinɛtigi don donc ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko k'i ka diinɛtigi ta n'o kɛra k'i bolo bɛ fa barika la diinɛtigi ta ala kira ko ten alayhi salam n'o kɛra k'i bolo bɛ fa barika la ni cɛ nana ala kira ko ten sallallahu salam iza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju ni maa nana aw ma k'an b'a fɛ ka aw den ɲini ni aw b'a dɔn diinɛtigi don danaya mɔgɔ don a ko a ye furu k'a ma dɛ a ko n'aw ma furu kɛ o ma n'a y'aw ban ko fɛn t'a bolo awa kan k'aw sigi ni tiɲɛli bɛɛ ye donc o kelen de don ni denmuso y'a fɔ walima mɔgɔ nana bɔ denmuso kɔ mɔgɔ nana denmuso nɔfɛ n b'a fɛ k'a furu ala kira ye min fɔ o de don ni denkɛ fana b'a fɛ ka muso furu o kelen de don i k'o muso ɲin'a ye diinɛtigi mɔgɔ min bɛ danaya minɛn fa n'o sɔrɔ o b'i den dɛmɛ ka den ka du dilan o b'i denmuso dɛmɛ ka du dilan o b'i denkɛ dɛmɛ ka du dilan abu hadamaden n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ bi i b'a i b'a lajɛ o n bɛna mobili san i bɛ girin k'a san ten i bɛ mécanicien wele o ni kura tɛ ni sortie d'usine tɛ ni sortie d'usine don i b'i renseigner o ni ni voilà voilà ni mobili nin a bɛ mɛn wa yan mobili don wa han han n'i bɛ du terrain san c'est la même chose n'i bɛ du jɔ o kelen de don i tɛ manœuvre dɔ tɛmɛtɔ ye dɔrɔn maçon dɔ tɛmɛtɔ ye k'a fɔ na n ka so jɔ o i bɛ plan bɔ i bɛ plan bɔ nin bɛ se sojɔ la wa a bɛ se baara la wa e delila k'a ye baara la walima e yɛrɛ tɛmɛtɔ a ye baara dɔ la o diyara i ye han i b'a wele k'a ka nin parce que a ka baara nɔ ka ɲi donc o ye so ye tuma dɔ la i bɛ du dɔ san i tɛ se yen yɛrɛ tuma dɔ la i bɛ du dɔ jɔ i tɛ si a kɔnɔ nin ye e bɛna bɔ min na e denw bɛna bɔ min na olu denw bɛna bɔ min na olu denw bɛna bɔ min na fo ka taa se alikiyama jɔ don ma donc a ka kan n'i b'o muso ta i ka a lajɛ n kan ka muso jumɛn furu muso jumɛn kan ka furu diinɛ mɔgɔ don wa danaya mɔgɔ don wa a bɛ se k'an dɛmɛ ka denw dilan wa a bɛ se k'an dɛmɛ ka balimaya dilan wa o kelen de don ni cɛ fana bɔra den nɔfɛ a ka lajɛ wari b'a kun dɔrɔn e, waritigi joli jogo ka ɲi n'a ye muso furu wari b'a kun ka taa so ɲuman jɔ ka meubles k'a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ d'a ma mais muso yɛrɛ ta y'a ɲɛ la hmm? walima bi min sanga wulilen don i den i y'a labɛn k'a kɛ silamɛ ye i b'a di dɔ ma a bɛ taa fɔ den ye ko i ka silamɛyaba in tɛ marcher yan walayi abu an bɛ kuma mɛn mali kɔnɔ i bɛ siran an bɛ kuma mɛn jamana in kɔnɔ i bɛ siran walayi ka den furu a silamɛlama k'a yɛlɛma pewu ka bɔ a ka diinɛ kan mais est ce que ni parents tun ye den dɛmɛ choix kɛtɔ nin bɛ kɛ wa ala kira ko ten sala salam k'an ka diinɛ mɔgɔ ta n'an ye diinɛ mɔgɔ ta an bolo bɛ fa barika la ya rabi ala k'an ka choix kɛ ɲuman ye donc lamɔ a sendanya fɔlɔ o de ye ka cɛ ɲuman choisi walima ka muso ɲuman choisi donc Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko ya ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara a ko aw maa minnu dara Ala la a y'aw yɛrɛkun ni aw ka denbaya a y'u kisi ka bɔ tasuma ma n'i b'a fɛ i yɛrɛ ka kisi i ka denbaya ka kisi o kɔrɔ e yɛrɛ ka ɲuman kɛ i k'i ka denbaya dɛmɛ ka éducation ɲuman d'u ma maa tɛ foyi di i ka denbaya ma min ka bon éducation ɲuman ye min ka bon lamɔ ɲuman ye maa dɔw sara ka miliyari t'u denw bolo yan u denw ye ɲɔgɔn wele tribunal la k'a wari bɛɛ don surafɛn ni kirikara la fo k'a wari ban bi u bɛ kɔlɔlɔ la n'u tun ye éducation ɲuman d'u ma ka silamɛya d'u ma abu u kun tɛ bin o kɔlɔlɔ kɔnɔ ala m'an bɛnna sababa ma donc abu ala ko k'an ka an yɛrɛ kisi a n'an ka denbaya an ka cɛkɔrɔba imam gijo ala ma saya kɛra a ma lafiya ye mm. tuma bɛɛ a tun b'a fɔ a ka duwawu la ko ala an b'a ɲini i fɛ alikiyama jamakulu ye fila de ye saba tɛ yen fila don farikun fil janna mm. wa farikun fis sa'ir dɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ ah, mm-hmm. tila kelen bɛ alijinɛ kɔnɔ ala m'an sɔrɔla o la tila to kelen bɛ jahanama kɔnɔ ala m'an kisi o ma ah, ala bɛ tilali de kɛ dɛ ɲumankɛlaw bɛ taa alijinɛ la n'i ka denbaya ye ɲumankɛla ye u bɛ far'i kan a bɛ taa alijinɛ la jugumankɛlaw bɛ taa jahanama la ala m'an kisila n'i ka denbaya kɛra jugumankɛla ye ɛ e n'i ka denbaya farala alikiyama o man di dɛ o de la gijo alimami b'o duwawu kɛ ko ala an b'a ɲini i fɛ lahara don jama bɛ tila fila ye ala i kana an n'an ka denbaya fara donc n'an t'a fɛ an n'an ka denbaya ka fara an ka ɲuman caman kɛ ka éducation ɲuman di an ka denbaya ma imam eh, muhammad ratib nablusi ala dɔnnaba don tafsir dɔnnaba don maa kalannaba don karamɔgɔba don bi diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka nɔ bila an bɛ ala deli sijan ni kɛnɛya ala k'a d'an n'a ma a ko a taara karamɔgɔba dɔ ka janaja la a ko janaja selila ka ban tuma min a ko karamɔgɔkɛ den nana hutuba kɛ karamɔgɔkɛ min fatura a den nana discours kalan discours kalan aa a ko discours ye maaw fa a ko ni dɔnni don a fara maa dɔ kalanna mais a tɛ ko dɔn a ko ni kodɔn don a b'o la a y'o sɔrɔ ni lamɔ ko cogo ɲuman don n bɛ maakɔrɔbaw de cɛla n bɛ n ka supérieurs de cɛla hali ni n kalannen don n kan ka kum'u fɛ ni bonya ye a y'o yira jogo ɲumanya a y'o yira limaniya a y'o yira parce que fa fatu don ka se ka jɔ ka kuma ni limaniya t'i la abu a man nɔgɔ a ko a ko ko a tilalen kuma la karamɔgɔ dɔ ko ee eh, ko jaa cɛkɔrɔba ma sa o min sara a ma sa ko ni i fatura ka nin ɲɔgɔnna t'i kɔ foyi ma tiɲɛ ɔ n'an b'a fɛ an fatu don a ka yɛlɛma ka bɔ dusukasi la ka kɛ kunkɔrɔta don ye o ye an ka denw éduquer éducation ɲuman na nin cɛkɔrɔba in y'a den éduquer éducation ɲuman na maa tɛ foyi di den ma min ka bon éducation ɲuman ye ka ka dɔnniya ɲuman d'a ma ka lamɔ ɲuman di a ma ka ala dɔn d'a ma ka jogo ɲumanya d'a ma ka majigin d'a ma ɔ farikolo lamɔ an y'an ɲɛsin o de ma kosɛbɛ ka den labalo ka ɲa ka fini ɲuman san a ye ka moto san a ye ka mobili san a ye ayi den yɛrɛ dilanba nin jogo ɲumanya o de ka bon ni a bɛ mobili kɔnɔ a ye kalan kɛ mali université ba la a bɛ kalan kɛ mali ekɔliso min na o de sara ka bon ni mali ekɔliso bɛɛ ye mais n'a tɛ fa dulɔ la dun a bɛ dulɔ min f'a bɛ bin a ka kalan ye mun ɲa donc abu éducation nin c'est très très important donc ni adamaden tɛ foyi di den ma min ka bon éducation ɲuman ye donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye diinɛ sendaya fɔlɔ o ye mun ye ka furu yɔrɔ choisir sendaya filanan ni ala nana kɛ furu latigɛra komi waati ka surun o furu latigɛla o fana kɛcogo ɲuman ɲuman pour que den ɲumanw ka bɔ a kɔnɔ silamɛya ye nin bɛɛ fɔ setana kana niyɔrɔ sɔrɔ den na silamɛya ye nin bɛɛ fɔ abu min ka bon o bɛɛ ye ko ni den nana sa ni den nana fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini i fɛ a fɔra i ye dɔrɔn ko den sɔrɔla muso y'a yɛrɛ sɔrɔ o tuma i bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ i bɛ seli wele den kiniyanfɛ tulo la k'a tɔgɔ fɔ a ye ka seli kɔrɔta numanyanfɛ tulo la k'a tɔgɔ fɔ a ye ka tamaro dɔɔni ɲimi k'o ji k'a da n'i dalen don i yɛrɛ la ne y'a sɔrɔ i da ayi o de fɔlɔ kan ka kɛ o fɛn fɔlɔ min bɛ don a tulo la o ka kɛ ala ko ye n'a nana o de la n'a balola n'a ye ala ko mɛn dɔrɔn a sen bi y'a la ala ma ala ma ala ma ala ma bɛnna sɔrɔ ma donc fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini fɛ o ye nin ye i y'a faamuya ni nin kɛra ko k'a daminɛ o waati la sa fo ka taa se den san wolonwula ma i jilaja e yɛrɛ min ye cɛ ye i ka to ka den ta cɛ ka to ka den ta fo i ka temps de créer i den ye ni i sɛgɛnnen de cinq minutes di den ma i k'a ta a mago bɛ e ka affection na i ka kanu na i ka den ta k'a sigi i sen kan ka baro k'a fɛ k'a la tulonkɛ ko ala kira k'o de la ko laibuhu sab'an den la tulonkɛ fo ka s'a san wolonwula ma mhm. eh, anw de b'a fɔ yan ko temps t'an bolo n'o tɛ tubabuw fɛ yen n'an ɲɛbɔlen don olu minnu fɛ n'an b'u ka kokolonw de ta k'o kɛ mhm. u ka kan an'u ka kokolonw mais mhm. an minnu b'u ka ɲuman ta k'o kɛ o man ca tubabu i b'a sɔrɔ tubabu cɛ min bɛ yen n'a tɛ se couche falen na a tɛ se den ka dumuni dilan na o man ca parce que yen ni cɛ ni muso bɛɛ de bɛ baara kɛ hmm, tuma dɔ la denbatigiya bɛ den de ma i bɛ cɛ ye ale de bɛ den waranga k'a ka fini falen ale de bɛ den kɛ berceau kɔnɔ ka taa n'a ye a ka ciw la ala ma hakili ɲuman dira an ma donc an ka temps dɔ di an ka denbaya ma denbaya mago b'an na an yɛrɛ mago bɛ denbaya la donc n'an b'a fɛ denw ka dilan ala kira ye nin min fɔ sallallahu alaihi wasalama k'a daminɛ a san san fɔlɔ la ka se san wolonwula ma a la tulonkɛ baro k'a fɛ ɲɛnajɛninw k'a fɛ soni kɛtɛ bɛ o k'a la a la panpan a la ɲɛnajɛ a yɛrɛ k'a ka wotoroni kɔnɔ e yɛrɛ k'a pousser n'a ye a sigi a ka nɛgɛsoni kan i k'a pousser n'a ye baro a la tulonkɛ ala kira tun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasalama ala kira min ka bon ala ka danni bɛɛ ye a tun b'i da k'i bila quatre pattes k'a ka so kɔnɔ ka jigi duguma k'a kunbere n'a bolo da ka hasan ni husein da a kɔ kan ka girin n'u ye ka tour kɛ n'u ye ka boli n'u ye denmisɛnninw bɛ content u b'u mɔkɛ kanu minɛ u b'a fɔ a anw ka so in fɔrilen don alakira b'a f'u ma salallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ne yɛrɛ ka sobolilaw fɔrilen don donc a y'u kanu sɔrɔ o de la hali n'a tun taara misiri la u bɛ taa a nɔfɛ a kɛra i ko aimant ni nɛgɛ ye n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa a nɔfɛ parce que a b'u la tulonkɛ a b'u la ɲɛnajɛ a tɛ pɛrɛn u kunna a t'u lajaba a t'u maltraité a b'o min kɛ denw nɔrɔla alakira muhamadu la sallallahu alaihi wa sallam a bɛ to khutuba la hasan ni husein bɛ na a nɔfɛ silamɛw bɛ k'a lamɛn olu ɲɛ tɛ olu u natɔ la u fitininw don n'u ye dɔɔnin taama u bɛ bin n'u ye dɔɔnin kun a bɛ kutuba jɔ juma kutuba ka jigin ka na hasan ni hussein ta k'u minɛ k'u jɔ n'u ye ka kutuba kɛ n'u ye ka seli n'u ye ka ban nin de ye ala kira muhamadu ye a b'u ye kuma faamu n'a y'a ten turu sujudi la u bɛ yɛlɛn k'u sigi a kɔ kan n'u ma wuli a tɛ a tɛ fɛn dɔ yira min b'a yira k'a ye wuli a bɛ to n'u ye sujudi la a bɛ to ni silamɛw ye sujudi la fo hasan ni hussein ka wuli ka bɔ a kan seli selicinin tɛmɛna sisan seliba bɛ nale ala k'a yira an na seli tɔw la n'an ko alahu akibar siɲɛ kelen an bɛ fatiya kalan ha mais selicinin na n'an ko alahu akibar an bɛ tila k'a fɔ ko alahu akibar arakan fɔlɔ fo siɲɛ wolonwula arakan filanan fo siɲɛ wɔɔrɔ i b'o kun dɔn ala kira n'a mɔdenw de tun bɛ yen selikɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam alaihimu salatu wasallam ala ka kisi n'a ka nɛɛma b'u bɛɛ kan a ko alahu akibar yan'a ka fatiya ta u ko alahu akibar denmisɛnw y'a fɔ ala kira seginn'a kan ko alahu akibar u ko alahu akibar a diyar'a ye f'u ye wolonwula sɔrɔ wolonwula sɔrɔlen a ko alahu akibar min kɛ u ma fɛn fɔ ala kira ka sɔrɔ ka kalan daminɛ arakan filanan wulila a ko alahu akibar u ko alahu akibar a ko alahu akibar u ko alahu akibar fo siɲɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔnan dafalen u y'a jɔ ala kira ka sɔrɔ ka fatiya kalan o donna silamɛya seli la denw ka lamɔ denw ka ladiyanya kama
bon eh, alimami ka kuma na ça veut dire lajɛ yɛrɛ fana bɛ lamɔ kɔnɔna la kojugu pour que i ka se o de y'a panya fɔlɔ ye o den yɛrɛ ta selen o de y'a la o pas fɔlɔ ye k'a latulonkɛ pour que e k'a ka kanu sɔrɔ n'a kɛra i fɛ a y'i kanu n'i ko k'a ka min kɛ a bɛn'o kɛ o donc ko k'a bɔ san fɔlɔ la ka taa san wolonwula la a latulonkɛ o la i b'a ka kanu sɔrɔ a laɲɛnajɛ kadoninw k'a ye gestew k'a ye a n'o kɛra n'i bɔra eh, n'i nana i ma na ɲɛnafin b'a minɛ n'i natuma sera a bɛ pɛrɛ k'o makɔnɔ n'i na dɔrɔn a bɛ dutigi ɲuman mana don dɔrɔn a ka so i b'a ye denmisɛnnin bɛɛ bɛ ɲɛnajɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya wa dutigi ɲuman yɛrɛ fana bɛ don a ka so kɔnɔ ni nisɔndiya de ye o de ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a tun bɛ don a ka so kɔnɔ basaman dahaka ani sourire de bɛ don a ka so kɔnɔ n'a donna denw bɛ na mɔdenw bɛ na bɛɛ b'i pan k'i nɔrɔ a la a bɛ se ka min ta a b'o ta a bɛ min embrasser a bɛ accolade kɛ min na i b'a fɔ fête ka sɔrɔ a bɔra dɔrɔn ka segin parce que a ko ka d'u ye a y'u ka diyanye san an kan ka nin de ladege ala kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ni sahaba dɔ nana a ka so bɛɛ nana musow denmisɛnninw bɛɛ nana bɛɛ bɛ ka n'i fil'a kan bɛɛ bɛ na min b'a min b'a i bolo mag'a la min b'a embrasser cɛ ko ala kira ma ko ko den tan de b'ale ba ko e ala kira e bɛ nin kɛ e b'a ko e bɛ bisou kɛ mɔgɔ la a ko den tan de bɛ ne bolo n ma deli k'a kelen embrasser ala kira ko e ye maa dusukun jalen de ye ala kan'an dusukun ja ala kira o de f'a ma ala kira ala kira o de f'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma i ye min fɔ tan tɛ mɔgɔ dɔw bolo u n'u denw cɛ ni den nan'u kunbɛn dɔrɔn n'u y'a ta e bolo tache kɛra fini na ee o ma na den minɛ olu bɛ jɔrɔ n'u ka fini jɔrɔ fini wa den ala ka hakili ɲuman d'a ma donc abu eh, sendaya filanan waati koron kama o ye adibuhu saba ka bɔ san fɔlɔ la ka taa wolonwula la o ye ka a laɲɛnajɛ i k'a la tulonkɛ ka bɔ san wolonwula la ka taa san tan ani naani na k'i ka commencer ka den dilan o la k'a dilan jogo don a la sisan a ye ka kanu sɔrɔ i ko ka d'a ye donc i b'a fɔ a ye sisan ayiwa sisan eh, seli waati sera ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ye denw a ye denw yamaruya k'u ka seli u san wolonwula mhm. an ka seli seliji ta an ka seli hmm? ayiwa télé bɛ ka bɔ nin fɛn bɔra ayi e ka e man ka nin lajɛ i ma se nin lajɛli ye mhm. hmm. jeunin dɔ b'i bolo so kɔnɔ t'o kɛ nin to yen ou bien télé faga hmm, kana nin lajɛ nin man ɲi e ma o y'a sɔrɔ i ko ka d'a ye n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ sɔn Hmm? kana kana nkalon tigɛ hmm? kana nkalon tigɛ tulonkɛ la kana tigɛ eh, eh, sɛbɛ la hmm? kana kuma mɔgɔkɔrɔba fɛ tan n'i nana n'i bɛ don so kɔnɔ i bɛ da gosi ni ni heure sera su fɛ ne bɛ yan ne tɛ yan dɔrɔn 21 heures mana se o ye datuma selen ye i b'i da n'i b'i da i bɛ seliji ta n'i b'i da i bɛ dugawu kalan su kow ka ca i b'a ye i ma ko ala ko ala ko kuranɛ kɔnɔ wa min sari nafasati fil uqad i m'a ye ko su fɛ ko kojugu bɛ yen dɛ donc n'i b'i da i b'i ka dugawu kalan b'a ɲini ala fɛ ala k'i kisi i b'a kalan tiɲɛ fɔ sarakati bɔ nin bɛ e terikɛ don i b'a ye wagati ka gɛlɛn a ma i b'i ka fini kɔrɔ nin i b'a ta i b'a d'a ma e bɛ e tɛ ka nin fini fɛ bilen a den ma banna a ka d'a ye dɛ donc i b'a i b'a i b'a dege ten nin kɛ o ka ɲi kana nin kɛ o man ɲi réseaux réseaux sociaux cilen don fani ni baneniw b'a kan ja juguw b'a kan i bɛ den accompagner e yɛrɛ n'i sɔnna ka téléphone d'a ma o âge la ka se san tan ni naani ma i b'a i bɛ sigi a kɛrɛfɛ bon yan an bɛ nin lajɛ yan an kana nin lajɛ o man ɲi o man ɲi e ma nin man di i ka ala ye ala min y'i da k'i bonya nin man di i ka kira ye sallallahu alaihi wasallam nin man di i fa ye nin man di i ba ye nin man di i danbe ye nin man di i kabila e bɔra mɔgɔbaw de la i faw ye nin de kɛ i mɔkɛw ye nin de kɛ e man ka nin kɛ e ye nin de ye e ye mɔgɔba de ye ka den kalan o la anw fɛ nkalon tɛ tigɛ o man di ala ye a man di kira ye wa anw yɛrɛ ka du kɔnɔ o tɛ yen donc i bɛ den kalan o la a n'o bɛ wuli kuma lasurunya la n'a n'o wulila fɛnkɛ laban ye sadikuhu aw sahibuhu saban ka bɔ san tan ni naani na ka taa san mugan ni kelen na i ye fɛn minnu k'a kun sa o ye théorie ye ha e yɛrɛ bɛ bɔ sa n'a ye i b'a k'i teri ye n'a bɛ bɔ tuma dɔw la i n'a bɛ bɔ i y'a faamuya yɔrɔ kelen bɛ yen e, e, e, adibu yɔrɔ in na kalan b'o kalan kalan b'o kɔnɔ a bɛ taa ekɔli jumɛn na i k'o choisir ekɔli ɲuman e yɛrɛ ka taa lajɛ a bɛ kalan kɛ min a bɛ kalan kɛ min ekɔli dɔw b'u tɔgɔkɔrɔw bolo a t'a cogo la bilen dɔw kɛra défilé de mode kɛyɔrɔ ye dɔw kɛra excitant tayɔrɔ ni excitant feereyɔrɔ ye i ka baara san tan san mugan baara kana to o ka taa tiɲɛ ekɔliso la taa lajɛ mun de bɛ yen n delila k'a f'i ye tuma dɔ anw ye ekɔlitigiw ye i bɛ parent d'élève dɔ convoquer ko a den tɛ na kalanyɔrɔ la walima a bɛ nin kɛ a bɛ a fɔ ko gardien a ka so gardien gardien o maa jɔnmaya tɛ dɛ a b'olu de bila ko ka taa lamɛn ko min bɛ yen ale yɛrɛ temps t'a bolo ka taa den ka kunko la n'o wala i b'u wele u tɛ na

ala m'an bɛnna sababu ma i n'a ka taa i ka baara yɔrɔ i ko k'a ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya i n'a ka taa i fa tɔ i fa minnu bɛ yen i n'a ka t'u fɛ yen i ko k'a k'u bonya cogo min na e yɛrɛ ka t'o yira a la i y'a fɔ sisan i bɛ k'a pratiquer k'a yira a la aa i ko k'a ka ɲumanya kɛ ɔ i yɛrɛ ka ɲumanya dɔ kɛ dɔ ye k'a yira a la i ka ɲumanya kɛ balima dɔ ye i teri dɔ ye ni min ye kalan kɛ ka tɛmɛ ni bi ka gɛlɛn o ma e tɛmɛtɔ ka tɛmɛ ka geste dɔ k'o ye a k'a ye dɔ di a yɛrɛ ma k'a ka taa di nin ma donc i y'a k'i teri ye i ko k'a ka min kɛ aw bɔra e yɛrɛ y'o bɛɛ yira a la aa abu n'o den sera san mugan ni kelen ma i b'a bila de a banna o ye juru bilalen ye o bɛ kɛ élément belebeleba dilannen ye e ka usine na ko bɛɛ b'a ko bɛɛ b'a bolo i ye fɛn fɛn f'a ye i y'a ka kanu sɔrɔ i y'a kolo i yɛrɛ taara i taara yira a la donc o den bɛ kɛ ɲumankɛla de ye hali ni e tɛ yen n'o bɔra a tɛ nkalon tigɛ a tɛ maa nanbara a tɛ nɛnini kɛ a tɛ excitant ta a tɛ kojugu kɛ n'a ye kojugukɛlaw ye a b'i sɔmi u la parce que a ye éducation ɲuman sɔrɔ donc abu an kan k'an yɛrɛ ɲininka tuma caman waati waati sera an b'a fɔ denw tiɲɛna denw tiɲɛna jɔn de ye denw tiɲɛ anw bɔra an jɔyɔrɔw la mansaw an bɔra an jɔyɔrɔw la an bɔra an jɔ an ye mɔgɔ laselilaw ye kuma caman bɛ fɔ an ye walayi dɔ nana fɔ an ye quartier in na yan k'a fɔ ko a ye den dɔ sɔrɔ a ka so a yɛrɛ ka so kɔfɛ koyi u bɛ ko la ko min tɛ ko ɲuman ye a y'u bagabaga den fa nana a fɛ yen ko n'a sera den ma tugun walima k'a bagabaga k'a b'a datugu lamɔ tiɲɛna parce que mɔgɔkɔrɔba b'o de f'an ye den tun bɛ lamɔ so kɔnɔ kɛnɛma fana a tun bɛ lamɔ aa mais ni mɔgɔw ko k'u ka denw to yen min ka di denw ye o k'o kɛ n'u tiɲɛna tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a donna tan a bɔra tan donc an kan k'an yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la an bɛ baga denmisɛnninw ma mais ka sɔrɔ anw de y'an jɔyɔrɔ bila n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la a ka ca la an bɛ se ka éducation ɲuman di an denw ma n'an ye éducation ɲuman di an denw ma jamana in bɛ lihala min na a bɛ bɔ a la siga foyi t'a la ka kuma kuncɛ abdulahi ibn mubarak a kɛra maa dɔnnenba ye dɔnnenbaba taabiw don olu nana sahabaw kɔfɛ a kɛra kabakomɔgɔ ye eh, ala ye nafolo d'a ma ka tɔgɔ d'a ma ka dɔnniya d'a ma bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye nin bonya bɔ min a fa de tun ka ɲi fa tun ye min i b'a dɔn abu mhm. nakɔ dɔ gardien tun don dɔ ka jardin waritigi dɔ ka jardin mhm. gardien de tun don mhm. waritigi taara a ka jardin na mɔgɔw bɛna bɔ a kalama don min na ko nin ye mɔgɔ ɲuman ye a y'a fɔ eh, fɛnkɛ abudulayi ibn mubarak a y'a fɔ mubarak ye abudulayi fa ye a ko ni n teriw nana i n'a fɔ dimansi fɛ an bɛ taa tilen foro la a ko eh, eh, raisin ɲumanw papaye ɲumanw minnu bɛ nakɔ in na jardin in na i b'a den minnu ka di kosɛbɛ i b'u choisi ni n teri minnu nana maabaw don ne ye n ka foro commentaire k'u ye n b'a fɛ i ka yiriden dumanw i k'olu choisi ka na eh, a ko ah, a ko ne tɛ yiriden duman dɔn n bɛ se ka yiriden cɛɲuman kɔni bɔ ka na mais yiriden duman n t'o dɔn eh, a ko i bɛ yan san joli a ko ne bɛ yan san joli ne ma deli ka yiriden dun i ka yiriden kelen dun ma deli k'a da nɛn kan a ko o bɛ se ka kɛ cogo di a ko baarakɛlaw bɛɛ ɲininka a ye baarakɛlaw bɛɛ wele u ko ko walayi a ma deli k'a dun i bɛ sara min d'a ma a b'a ka balo b'o de la a t'a dɔn min ka di walima min man di donc cɛ y'a ɲininka ko denmuso b'a bolo k'a b'a fɛ ni cɛ bɛ se k'a conseiller mubarak bɛ se k'a conseiller a ka denmuso in a k'a di cɛ fasugu jumɛn ma donc an ye min fɔ kuma daminɛ la a y'o de fɔ a ko larabu bɛ den eh, muso furu danbe kama mm-hmm. a ko falajɛw mm-hmm. olu bɛ muso furu mm-hmm. fɛn kama ah? a ko mais silamɛya ye min fɔ k'i ka muso furu eh, eh, a tɔgɔ ye di diinɛ kama voilà n'i bɛnna diinɛtigi ma i bolo bɛ fa a ko ne tɛ diinɛtigi wɛrɛ dɔn yan ka tɛmɛ e kan n denmuso bɛ yen n y'a d'i ma ala kama donc ni an ɲana an denw bɛ ɲa mais n'an ko denw ka ɲa k'a sɔrɔ an yɛrɛ man ɲi a ka gɛlɛn ka den bolo siri k'a sen siri k'i jɔ pɔn kan k'a fili ka jigin ji la ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ee i kana ɲigin dɛ yɔrɔ o bɛ gɛlɛya dɛ ɲiginin t'o sɔrɔ yen donc n'an b'a fɛ an denw ka ɲa an yɛrɛ ka ɲa n'an ɲana ka choix ɲumanw kɛ silamɛya ko k'an taa min fɛ siga foyi t'a la an denw bɛ ɲa an y'a ɲini ala fɛ ala k'an ka denbaya kana ala k'an n'u bila sira ɲuman kan jamana bɛ lihala min na an y'a ɲini ala fɛ ala ka jamana in bɔ nin lihala la ala k'o kɛ ciba hɔrɔma la sali ala muhamad alhamdulilayi rabilalamin alhamdulilayi rabilalamin a lamɛnbaaw a ye wasa sɔrɔ nin na lamɔ cɛɲi k'a da aw ma globalement bɛɛ y'i ta tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ an kan ka lamɔ kɛ k'a daminɛ cogo min na fo ka na se san san fɔlɔ fo san wolonwula san wolonwula fo san tan naani san tan naani san mugan ni kelen o y'a sɔrɔ den a kɛra karamɔgɔ ye a yɛrɛ ye alimami ye o cɛɲi de d'a ma an bɛ foli lase a yɛrɛ ma fo trois cents logements kɔnɔ an bɛ trois cents logements bɛɛ lajɛlen fo a kelen tɔgɔ la a bɛ cɛsiri min na bɛɛ b'a kalama jamana nin kɔnɔ an bɛ an filɛbaw bɛɛ lajɛlen fo a ka ja ɔndu baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ wuli ni sirifuw bɛɛ lajɛlen ka dugawu ye an b'a fɔ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu